ụmụnne m ekene m unu ihe m chọọ ịkọwalụ gị bụ ihe gbasalụ Facebook page ka esi enweta followers na Facebook page the reality dị na Facebook page ka ị ghara ije spend be ego stress be onwe gị without knowing the strategy ị ga-use wee build your Facebook page mụnwa na onwe m ihe m use wee build my Facebook page abụrọ promotion depending on content ihe m ji wee build my Facebook page bụ tags m postuo vidio m tag ya friends m because my content bụ Igbo so m bịa m tag ya my friends m tag ya my friends ana m atag sometimes m tag ya mmadụ 200 out of 200 m tag vidio m abaa na their wall ọ baa na their wall ọ help a friends of friends fa a na-afụ my vidio ọnya mee m ji wee ị mago ga nwo viral ọfụma because mgbe ị nwere something dị very important ị na-akọwa ọ ga-ehelp people mgbe ha gere ya fa fụ na ihe a bụ a very good information they will now share it to others then ọ bụgoro na kọmedi ka ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme once you're a content creator na content gị dị good ị tag ya people ha lọvụọ ya ha ga-eshare nwụ ya mana coming to anything teaching teaching niile ada abụ ofu ihe ọ bụrọ a particular video i mee today ka o si ga today ka ọ ga-esi gaa echi ọnya mere na sometimes if mmadụ postu vidio ọ bụrọ trafik the first vidio weta ka the second vidio weta on second note a na-enwe ihe a na-akpọ algorithm algorithm nwee ike chenjie because Facebook network ọ na-euse i nwee ike nwegoro 100,000 followers mana algorithm bịa dị slow i nwee ike tinye vidio reach ya ama nlilo nne ka nke yesterday ọnya mere na every week ọ bụrọ ka trafik si wee gaa yesterday ka o si aga today sometimes in a week like this enwee ihe a na-akpọ downtime so downtime ahụ nwee ike mee o mee trafik gị ama rise ma ọ reach gị ama rise ka o si wee dịbu before nke ahụ aga so ọ bụ na ị na-eme promotion na ị chọ iji promotion wee na-eme ihe ọbụla ị na-eme maybe ị na-apromote your video agwa m ndị mmadụ sị fa mgbe ọbụla ị na-akwado igro your Facebook page biko kaba alụ ka ị ghara ije na-eme promotion ka people na like your page na ọ ga-enye gị afịa ife a bụ waste of money gị na-epromote video gị if you have a good content videos promote your videos don't promote your page to get likes akụzi m ya ọfụma ọ dị nnukwute mkpa m kọwakwalụ unu na onye ọbụla na-eme ihe Facebook page mara amalụ na target ya target ga-abụkwa na 10,000 followers target gị bụrụ 100,000 followers 50,000 followers the more followers ị na-enwe ka the more algorithm na-arank your videos the more followers ị na-enwe ka your video ga na-arank the more views ị na-enwe ka your page ga na-arank because a na-enwe page ranking mana ihe a niile depend the kind of traffic ị na-enwete na your page so ọ dị very very important ị na-achụ followers na-achụ followers na nke nnukwu ya maka ị na-enweta followers ọfụma o nwe time ya-abụ o luzie just like onye na-eme promotion o nwe time ya-abụ o lu i nwelu from 20,000 followers now ị fụ na ọ ga-adịziri gị easy ị na-etizi vidiyo nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ ọ na-egro egro kata m peji m shia kata ya tag kata people tilu m lube 30,000 m kwụsịzịa ọ rụzịa nwayọọ mee gịnị wee na-egro so ihe ị ga-eme kaba alụ ị na-eme vidio mesịa vidio at the end of your video kaba alụ ka ị na-agwa ndị mmadụ they should follow you ụfọdụ ndị mmadụ adịghị echeta ifolo mmadụ mana if you are reminding them just like onye na-eme ihe YouTube if ị na-asị mmadụ please subscribe to my channel please subscribe to my channel at the end of your video ọ ga-ehelpụ mana i yuzu ihe a na-akpọ animation nwee ike na-apọpụ up na-egosi na ihe ị na-agwa fa bụ they should subscribe to your channel ọ dị nnukwute mkpa so ihe a niile ị fụ there are many strategies mana nke wọkụlụ mụ ama wọkụlụ ọrụ gị kee maka why maka na we don't have the same content content m na-apasị abụrọ the same content ka ị na-apasị o nwe ike bụ na kọmedi ka m na-eme ị na-eti egwu ọ bụrọ ihe meelụ m as a comedian ga-emelụ gị as a musician so content dị n'iche n'iche ọ bụrọ ka m si wee grow ka ị ga-esi grow o nwee bụ a good comedian nwee content ọfụma ọ na-eme promotion na-agwa ndị mmadụ na-eshia o needirọdị ịgwa ndị mmadụ shia vidiyo na ọ mee promotion ozugbo shia na-abịa ndị mmadụ na-eshia ya mana ihe ga-emezi na followers ama abịa bụ na ọ da arimind ndị mmadụ they should subscribe ọ bụgodu na ọ bụrọ ihe ị ga-eji ọnụ kwu maka na kọmedi ka ị na-eme kaba alụ tinye a reminder a pop-up reminder at the end of your video ga-ehelp ndị mmadụ ịma na ihe ha ihe ị na-achọ ịgwa fa bụ na they should subscribe with that reminder they will subscribe or they will follow your page so ọ dị nnukwute mkpa ọ dị nnukwute mkpa so ọ ihe a kịta ka m nwere ịkọwalụ gị promotion dị mkpa mana don't promote your page to get likes don't buy likes

anụ m nke na-afụ egwu mmadụ na-asị gị gị bịa ka i golu subscribers na na Instagram ka i golu followers na Instagram ka m gwa gị eziokwu igo followers ọ ga-anyụ gị afịa don't buy followers promote your content on your Instagram page the more ị na-epromote ya a ga na-enwe few followers na-eremind kwu fa to follow you more ihe a ka ị ga na-eme the real people a na-efolo gị because of you are passing a message you have a good content there must be a reason ofu onye ji efolo gị ka mmadụ yala ifolo gị na egoli ya ego at the end of it all mgbe ọbụla o ji cheta kekwa ebụkwa nke a ebe ka onye nke a sikwa kemgbe m ji efolo kwa onye o mee gịnị o mee gị unfollow ihe ọbụla egolo ego na-adị ka ife egolo ego mana onye ọbụla bịa by choice na-akwụdosi ike kwu yala ime mistake i don't want you to make a mistake ọ ya mere m ji akọwa ya na-akọwata ya ọfụma ka ị ga-aghọta ya so starting from today